ndewo nụ abịakwala m ọzọ ka m bịa mesie isi akụkọ ọzọ m chọrọ ịkọrọ ọha na eze n'ebe a. akụkọ m chọrọ ịkọ bụ akụkọ na-emetụ n'obi a na-ejikwa ya mụta ihe isi akụkọ m wụ onye emegbule nwa na-enweghị nne na-enweghị nna dịka n'obodo anyị oge ugbu a ma n'oge gboo ụdị mkparamagwa a na-enye ndị na-enweghị nne na nna adịghị mma ọ bụ ihe kụrụ m n'obi m ji rahụ ya ụra ma pụta kịta so m akọwara unu o nwee onye na-eme ya sị ya kwụsị akụkọ m na-akọ mere n'obodo dị agha m na-achọghị ịkpọ aha ya ofu nwatakịrị a na-akpọ obi ike nne ya anọ nna ya anọ nwanne nna ya wee kpọrọ ya sị ọ ga-azụta ya ọfụma otu e si azụ sị ọ ga-akpọrọ ya dịka nwa ka nwanne nna ya nwekwara nụ ụmụ abụọ a na-akpọ okereke na okafọ unu tọkwa ntị n'ala a ma ajụkwa aha ụmụ nwanne nna ya a wee kpọta obi ike obi ike chee sị ọ bịa na ụlọ nwanne nna na a ga-eziga ya ụlọ akwụkwọ nye ya nri ụdị ọ na-esi eri na nke nne na nna tupu ha ya bịaruo ya wụrụ ụka ochi ntị ma ya chi ntị ka ọzọ pụọ nwanne nna ya ahụ wee were ya mere odibo e siwe ihe a kpọọ obi ike obi ike echie fụwa ọkụ anwụrụ niile kụwasịa ya o ruo mgbe a ga-eri a chụpụga obi ike o nwee azụ ya tara awụrụ ogwu ya awee n'efere nye obi ike sị ya tawa na ọ ya wee obi a ga-ịga nkụ a kpọọ obi ike a ga-esa efere a kpọọ obi ike a ga-ịga mmiri a kpọọ obi ike mana a gawa ụlọ akwụkwọ achị achị obi ike azụ mana o nwere ihe ịtụnanya nọ ngala kama obi ike ga na-ata ahụ onye na-ata ogwu azụ obi ike na-agba abụba okereke na okafọ na-ata ahụ mma okereke na okafọ obi adịghị ya mma ya so ịga nkụ na ịga mmiri ihe ndị a wụ ha ahụ ya bịa ya were apịpịa na-apịa obi ike ma o mere ihe ọjọọ ma o mee ha e megide n'obodo a m na-achọ ịkpa ebe ihe a mere igwe na-achị obodo ahụ na ndị si esi n'obodo ọzọ ndị bekee bịara ka e were ofu ala a ga-eji mebe obodo ahụ ofu ala ha ga-eji ebute mmanụ nga igwe na-ezi ha oke ala igwe echefuo mkpara ya lawa laruo n'ụlọ cheta si o chefuole mkpara ya igwe amahụ na ọ wụ ebe ahụ ka o chefuru mkpara ya ya atụwa mkpara ya ọ hụhụ ya ofu ụbọchị obi ike gaa nkụ tụta mkpara ahụ dịka nwa maara ihe ya were mkpara ahụ loruo n'ụlọ wee nye nne ya ukwu nne ya ukwu bawara ya si na ọ ga-aga na nke igwe gaa zuo mkpara igwe na ọ ga-aga agwa igwe nga ọ nọ n'ụzọ aga ka ọka ekwe nọ na-aka ekwe si na onye ọbụla hụrụ mkpara igwe na igwe ga-enye ekele nye ekele nye ihe niile dị mma ma zụkwa ya n'ụlọ akwụkwọ ma were ya mere nwa nke maka na igwe enweghị nwa nwoke ya nụ nne ukwu obi ike nụ ihe were aha mkpara ahụ lowe n'ụlọ gaa kpọọ okereke si okereke nwa m ọ ngị tụtara mkpara na ị ga-ewere mkpara gaa na nke igwe gwa ya sị ọ ngị tụtara ya na ị ga-awụzi onye ga-anọchi igwe ị ga-awụzi ọpara igwe okereke amaghị ebe a tụtara ajụjụ a ga-ajụ ya ọma ya were mkpara na-aga na-eko ndị odibo igwe hụ mkpara ṅụọ kukpute ya ji igwe ehi ya kelee ya ma jụọ ya nwa m ele ebe ị tụtara mkpara okereke amaghị ihe ọ ga-eme ajụkwa ya nke abụọ ele ebe i tetara mkpara ị bịara bịa zuru ya na be igwe ya sụ mba igwe lewere anya maka ihe okenye nọ n'ala hụ nwata rigogodu n'elu lee anya ọ gaghị ahụ ya igwe were anya eji ama ọka kara aka were lee mara na okereke na-atụ asị a ga-akọgharị okwu ahụ na obi ya na-agwa ya na okereke na-eme gịnị na-atụ asị ah, nne ukwu obi ike kpọrọ obi ike gbachipụ ụzọ n'ofu ka ọ hapụ ịpụ ga-akọ sị ọ wụ ya tetara emegide nwa ha onye ọdọ bịara Okorafor na-ewekwanụ iwe sị ọ wụha ya ka mma ya mere gịnị kpọrọ maka mma ya nwere ụmụ abụọ okereke na Okorafor Okorafor nọgide gaa na nke igwe kwuo ihe merenụ gwa ha na ọ wụha Okorafor okereke tetara mkpara na ọ wụ nwa na-enweghị nne na nna bi n'ụlọ ha obi ike tetara mkpara a bịa n'ụlọ tụnwe obi ike ahụha ya mma nne ya ukwu sị na obi ike wụ onye oshi na ọ gara izu oshi obi ike nọ n'ime na-agụ egwu a egwu ọ na-agụ unu ga na-asụ tụmangwe unu anụ ihe m kwuru eshiwe nri eshiwe nri akpọwa obi ike eriwe nri achụpụ obi ike agawa nkụ akpọwa obi ike agawa ụlọ akwụkwọ achụpụ obi ike ndị odibo igwe nụ egwu a bịa jụwa ele onye na-agụ egwu ahụ onye wụ obi ike emeghe ụzọ wepụta nwa a na-akpọ obi ike obi ike kwuo sị ọ wụ ya nwa wụ onye tetara mkpara akpọrọ ya gawa garuo igwe jụọ ya ajụjụ ọ jụrụ okereke obi igwe sị ọ ya tetara ya kwuo ebe o tetara ya kwuo na ọ wụ ala ala ahụ ndị shi eshi bịa a ga-eji egwupụta mmanụ igwe ekwere sị ọ wụ eziokwu na o chetara mgbe o ji mkpara ahụ atụ aka e were okereke tụkpuo n'ụlọ mkpọrọ ụlọ nga kpọtakwa mma ya tụkpuo n'ụlọ nga mezie obi ike nwa igwe ziga ya n'ụlọ akwụkwọ oge ya gawa oge ruo oge mahadum mechaa wụọ ezigbote ọkaikpe ndewo nụ tupu m mesịa akụkọ m ajụjụ abụọ ka m chọrọ ịjụ nke mbụ wụ olee ihe ị mụtara n'akụkọ a Nwaokoro Nnadozie saa ya m mụtara n'akụkọ a bụ irube isi dị mma

ịtụ asị adịghị mma ọtụtụ ndị nne na nna na-akụziri ụmụ ha ịtụ asị ọtụtụ ndị nne na nna echefuola sị nwa enwe nne nwa enwe nna na e kwesịrị ịwụrụ nne na nna nye ya ọkọ akụkọ bụkwa mụnwa na-enweghị onye ọzọ wụ Maazị Munachiso Nwachukwu